Akisi Muwanga, ndi zoona kutitu wamangidwa ndi polisi. Inde, apolisi amutapa. And ifeyo sitingalole zonena kuti iyiyi idutse ife nde osajamako imeneyi. Zosatheka zimenezi. Enanso kumakamba zoti Akisi Muwangayonso nde ndani? Ameneyotu kuteroko ndi Deputy Inspector General wakale wa Malawi Police kapena pa Chichewapo nkumanena kuti wachiwiri kwa mtsogoleri wa apolisi mu dziko lino kalekalelo. A Mayi Yolamu mwawakumbukira? Eya, amene aja. Wachiwiri wawo analitu ameneyuyu Akisi Muwanga ndipo iye amayang'ana nthambi zokhudzana ndi operation, zichitochito za polisi. Pitani mukapange zotere apolisi inu ndikukutumani mukateteze apo. Inu ndikukutumani akamakamenya Namiwa azikwanje musakalekeze kukagula. Magaye ake anali amenewa amene amapereka ma order makamaka kumbali ya ma operations. Okay, ammanga pa zifukwa zotani? Tifotokoze motere kunena kuti kungoyamba 2 days yapitayo kwakhala kukuyenda nkhani kunja kuno yonena kuti apolisi agwira former Deputy Inspector General Akisi Muwanga ndipo akumusunga mu chitokosi chawo. Nkhani zake zomwe amugwirira a Peter Kalaya amene amayankhulira polisi angokhala chete akunena kuti iyayi eh, tifotokozabe eh, ndili busy kaye chani chani koma nzonena kuti tagwiradi ndi zoona Mm, mm, nkhani yakeyo nyonena kuti yatuluka akunena kuti Akisi Muwanga ameneyuyu amakapangatu money extortion chizungucho tu ndi chotere chichewa ndekuti chikutanthauza zonena kuti amagwiritsa ntchito mphamvu zake ndi kukaopseza anthu ndikumangani ndikumangani mundipase ndalama mukapanda tero mumangidwa nde poti sinanga ndiye amene amatuma apolisi kuti inu pitani mukamange pitani mukapange zotere za operation izo ndiye basi tikunati kuopseza kuopseza kuopseza kuopseza Chifukwa cha milandu imeneyo ndi imene apezeka zonoti yes umagwiritsa ntchito mphamvu molakwika, abuse of authority, kugwiritsa ntchito mphamvu molakwika. Chifukwa cha zimenezozo takumangani. Wamangidwa ndithudi. Anyamata ake amene amatumawo ndi amenenso anyamuka ndi kukamvekaso dzibangili kumpititsa ku polisi. Tikunena panopa akufunsidwa mafunso kumeneko pa nkhani zimenezo za money extortion. kulanda ndalama moopseza, kulanda ndalama kwa anthu moopseza ndithu. Chabwino, akuti kwenikweni analanda ndalamazo kwa ndani? Anthu ake ni ndani? Ndimazungulira m'masamba amchezo nde ndinakagwera ku magulu kumenenso ndimasakako nkhani nthawi zina zake. Ndapezako odiyo iyi Masten awa akambako zotere I'm not sure kuti kodi ndi zimenezozo komano zikukhudzanabe ndi mmene uvekera mlandu ndi zomwe akukamba masteniwa. Timvere limodzi bwanji? Tikamamvera choncho ndekuti tikhala tikupitirizanso nkhani yathuyi. Achimwene anga Mr 12 ndinali ku immigration lero amwanga lero ndinakaaona mu selo ya pa immigration mmwamba muja amwanga ali mu selo pamene ndikunena pano akufuna ayankhe mulandu wa 15 billion umene anaabela amwenye atatu a mu Limbi kukawamanga ndi kukawatsekera ndende ya ku ya, ya ku Area ku ya ku 39 ku Lilongwe ndende yake anakamgonetsa mwenye amene ku Limbi mawa ndikapita ku immigration ndikajambula mobera ndikamujambula mwenye amene amwanga zinakanika kuti ndiatole pic yawo koma ali muselo pamene ndikunena pano amwanga ineyo ndikunena zoona mulungu ngati ndikunama andilange koma amwanga lero ndakawaona pa immigration mmwamba muja ali muselo analitu amphawi kumbera mwenye, mwenye 1.5 billion eyetu ndiye iyi am, akuchita kunena kuti ya amwenye okhawo ndiye mubwenza mubwenza ndikuti ndinali komweko osatinso zochita kumva munthu ndinali kuti ndinali komweko eyetu amwanga ali muselo pano ndikunena pano amwanga ali muselo ali muselo Nde tikapita ku immigration mmene asesera ku immigration mmene asesera kwayeratu search lake ladutsa silamasewera kwadutsa search ku immigration ndiye search-so likukadutsa ku road traffic eetu kwatsala ku road traffic afuna akadutsitseko search ndangoonanso uja mkulu wa ujeni ujanso wachani uyu wa escom akumusiya kuti azika akakhale kaya lecturer kaya kuti Eh, koma ambuye inu eyi malawi wayaka moto uyu anthu akulira kuno eetu ayi musi
chabwino mmene tamvera pamenepo masteni amenewo amakamba kuti akumana nazo kaya ku immigration kaya kuti kaya kuti kuti ndekuti nkhanizo mwazimva amene akukambira masiteniwo akunena kutitu iyeyo kuteko ammanga chifukwa chonena kuti anakalanda mabiliyoni kwa mmwenye man ex- extortion tikuinena ija kukaopseza ndi kukalanda mpaka mabiliyoni mabiliyoni nde akunena kuti mwenyeyotu sizoti akungonena kuti mmangeni amene anandibera kapena akuti iyayi mukam'manga abwezenso ndalama zanga zanga zokha zotani obweza ndikukhulupirira zoona kuti kuli milandu yambiri kumene yomwe itaphulike kuposa mwina wumenewo wa money extortion chifukwa mkulu ameneyu amatchuka ndi zinthu zoyipa kwambiri polisi simagwira ntchito imalephera chifukwa chonena kuti magaye akanalati amene wapanga zofoyira takuuza zonena kuti iweyo usakathire tiye gasi iwe wathira tiye gasi ukuona wapanga mistake pamenepo tikupanga transfer kwako tinakuuza zonena kuti azikwanje usakaopseze uzikangwayang'ana iwe napezeka kuti waopseza transfer kwakuti kwakuti iya izo nkhani zonyasa ndi zimene amatchuka nazo mkulu amene iyayi pajatu amanena kuti Aliyensetu ndi osalakwa pokhapokha khoti la malamulo eh la dziko lino litapezeka zonena kuti no lamuweruza kuti ndiotani ndolakwa nde iye ngosalakwa pokhapokha khoti limuweruza komano tingatsimikizirane pano ponena kuti mkuluyi amutapa ndithudi anzake a mu uniform ndi amene amuveka zibangiri tikunena panopa ndekutino ali m'manja mwa apolisi omwewo mphamvu zija kutheratu fati pamenepo. Sitikudziwa zonena kuti otsatira ni ndani, chifukwa iyeyo anali mkati mwake kumeneko kanetweke kake. Mhm. Mwinanso mtsogoleri wakale wa apolisi kumene nayenso akuyenekanso ndi mwina ndi zina zake ziyangoyango zoti tikhoza kungomva zoti amtapa ayi mmenemotu ndi mmene zikuyendera magayiwa and sakucheza which is good kunena kuti no mwina mwake anthu aphunzirepono apolisiwo kunena kuti mphamvu osazigwiritsa ntchito molakwika paja kunali kugwiritsa ntchito mphamvu molakwika money extortion kuwaopseza anthu kulanda katundu ayi zimenezo ayi nde akuyenera akumane nazo fati ndingopanga point out chinthu chimodzi pano Tikabwerera mmbuyo pang'ono, pano pa Malawi Trends tinabwera ndi nkhani yokhudzana ndi Stain Chaima kutino ndi amene wasankhidwa kutino akhale wachiwiri kwa a Inspector General wa polisi kuno ku Malawi. Tinkakamba zonena kuti iyeyo anayitanitsa magaye akuluakulu a polisi onse nkumanena kuti ndikukuchenjezani eti makamaka inu a traffic mukapita pansewu mukubera anthu ndalama ndikangopezeka zonena kuti ndakugwirani sindikunyengererani ndithana nanu ndeti ndinkanena kumapeto kwa nkhani kunena kuti zikuoneka ngati mishoni yake ndiyofuna kukilina polisi kuti ikhale ya- yolongosoka mwaziona ndi zimenezitu umatha kuona zonena kuti nsewu umene wagwira uyu ntchito yake yoyambirira yeniyeni ngakhale wokuitana apolisi onse akuluakulu nkumawauza zonena kuti ndithana nanu ngati mupanga zachinyengo zachidziwikire ndiye kuti focus yake ndoti ineyo ndikamadzatuluka ku polisi ndionetsetse zoti polisi tayisintha tayipanga reform ndiye kuti apolisi aja akukhulupiridwa ndi zimene zinasowa akamanga udindo umene ali iyeyo Stanley Chaimayo ndi udindo umene analipo mkulu amene aksimuwanga oyambirira kumumanga nkukakhalano amene mkulu a- amene wamuchotsa pamenepopo mukuona zomwe zikuchitika eh? former, former deputy inspector general of operation aksimuwanga wamangidwa eti? omumanga new inspector, uh, deputy inspector general of operation atachoka aksimuwanga ayikapono chani Sten- Stanley Cha- ati chani banda kaya chai- i think che- Stanley Chaima sorry Stanley Cha hmm? Stanley Chaima wakam'manga ndiye kuti nkhani imene mwayitolera pa guys omwe tikukamba nkhani zake ndi zimenezi tikufuna zimenezizi chifukwa ndiye kuti tikatero tibwezeretsaso mphamvu ku polisi kuja kuti mwina mukazipanga zolongosoka Muli ndi maganizo pa nkhani imeneyi? Ngati muli nawo ayikeni mu comment section koma kuwayika molemekezanso maganizo anzathu akuti.